ndewo nnọọ n'ihe onyonyo anyị nke a na-akpọ ihe tv ebe anyị na-asọpụrụ ọdịnala igbo a ka m bụkwa maazị ifeanyịchukwu ogwu taata anyị na-amalite njem dị omimi n'otu n'ime ihe kasị mkpa na nkwenkwe igbo izu anọ nke bụ ụbọchị ahịa anọ e ji mara ndị igbo ọ bụrụ na ị nọọla na-eche ihe kpatara nne nne gị ji ekwu na-asị na a ga-eme ụfọdụ ihe ụbọchị eke ma ọ bụ ihe mere e ji eme ọtụtụ emume dị mkpa n'ụbọchị afọ usoro mmụta a bụ maka gị please subscribe and turn on your notification button so you don't miss any part of this series tupu Monday Tuesday na Wednesday abịa tupu izu ụbọchị asaa anyị maara taata nke ndị oyibo kpọrọ week ndị nna nna anyị nwere usoro kalenda zuru oke nke na-achị akụkụ niile nke ndụ Igbo usoro a abụghị naanị maka ịzụ ahịa na ile ahịa ọ bụ nke eluigwe na ala nke mmụọ nke njikọ nghọta anyị maka oge ugbu a ka anyị nyochaa izuụka Igbo izuụka Igbo dị anọ eke oye ma ọ bụ orie afọ nkwọ ụbọchị anọ a ka ndị Igbo jiri mere izu ụka ị chọpụtara na m asịghị Sunday ma ọ bụ Monday ndị a anyị kụziri bụ nke Igbo nke gbanyere mgbọrọgwụ n'echiche anyị anyị ga-etinyezi anya ka anyị chọpụta ihe omimi dị na mkpụrụ ụbọchị anọ ndị a We want to look into the mystery behind these four market days. Please pay attention. Ochara m ntị gị nke ọma. Ugbu a, ebee ka ụbọchị ahịa anọ ndị a si pụta? Dị ka ọtụtụ akụkọ nkwenkwe Igbo nke a na-akpọ Igbo cosmology, the origin is both historical and mythological. dịka akụkọ e nyefere site n'ọgbọ ruo n'ọgbọ ụbọchị ahịa anọ ndị a sitere na Chukwu ya bụ Chukwu Okike abịa ugbu a ka anyị leluzie ụbọchị ahịa anọ a anya n'otu n'otu nke mbụ bụ eke eke na-anọchite anya okike mmalite na ume nwoke that is creation beginning and then strength of a man okike mmalite na ume nwoke creation beginning and then strength of a man a na-ewele eke dịka mmalite ihe eke na-abụkalị ụbọsị e ji amalite ihe nke a melụ ọtụtụ obodo ji eji eke amalite izu ha nke abụọ bụ orie ma ọ bụ oye orie represents height elevation and connection between heaven and earth orie na-anọchite anya ịdị elu na njikọ n'etiti eluigwe na ụwa nke atọ bụ afọ afọ na-anọchite anya ume nwanyị ọmụmụ na ịba ụba okwu afọ jikọtara ya na afọ afọ pụtara akpa nwa ma ọ bụ ebe ụba so we are saying that afọ is linked to feminine strength or energy fertility and abundance. Afọ is connected to afọ, that is womb or stomach, which is the place of abundance. Nke anọ bụ nkwọ. Nkwọ metụtara atụmatụ na ịtụle uche. Nkwọ na-akụzi amamihe na nkwadobe maka ọdịnihu. a na-ahụtakarị nkwọ dị ka ụbọchị e ji eme mkpebi dị mkpa we want to look at the cosmic significance of these four days usoro ụbọchị anọ ndị a na-agọsịpụta nghọta Igbo maka nguzo eluigwe na ala na ọganihu so this four day system reflects the Igbo understanding of cosmic balance and cycle na nka mmụta Igbo that is Igbo philosophy ọnụ ọgụgụ anọ dị nsọ anyị na-ahụ ya ebe niile dị ka akụkụ anọ ugwu ndịda ọwụwa anyanwụ na ọdịda anyanwụ that is the four cardinal points east north west and south ma ọ bụ ihe anọ n'echiche ọdịnala that is the four elements in traditional thought izu igbo anọ na-emebe otu ọnwa that is the four igbo calendar weeks makes one month ugbu a anyị ga-achọpụta mkpa izu igbo bara nke mbụ ndị ọrụ ugbo na-akụ mkpụrụ na-adabere n'ụbọchị ndị a tupu ha akụọ mkpụrụ ha nke abụọ ndị okenye amarala ụbọchị ha ga-eme nzukọ ha obodo makwara ụbọchị ha ga-ezukọ nke kachasị mkpa bụ na ndị Igbo kwenyere na onye ọbụla a mụrụ n'otu n'ime ụbọchị ahịa ndị a na onye ahụ na-ebu agwa ahịa ndị a so it means that a person's character reflects the day the person was born. It reflects the particular market day that the person was born. Ugbu a, achọrọ m ka i chee echiche n'usoro oge na-achị akụnụba, ndụ mmekọrịta na njirimara onwe n'otu oge. Nke ahụ bụ ọgụgụ isi nke ndị nna nna anyị ha. Ụbọchị ahịa anọ Igbo abụghị naanị kalenda